ne de ko ko ne b'i fɛ i kana mɔgɔ si fara n kan ni ko ma k'i bɛ fɛ i kana cɛ wɛrɛ fara ne kan ni ko min ne b'o k'i ye min se b'i ye ne b'o k'i ye kuma tɛ ne ma mun f'i ye kuma caman ba nin man di Salam alaikum. Waalaikum salam. Eh, Jara. Saka. Somɔgɔw dun? Nti. Somɔgɔw bɛ? Hɛrɛ bɛ? An b'a. Denbaya bɛ? Jara bɛ? Ah. An b'a. Ayi. Jara bɛ? Eh, an bɛ se taa ka na. Awɔ, o bɛ bɛn.

ko ne ka na i fɛ ka n'i deli i k'u makoto k'u ka ɲɛɲini kɛ den fako la ɔ o de ye ne sekun y'i fɛ yan jara i sera n ma a diyara n ye n ka jara diɲɛlatigɛ ye fɛn min ye adamadenya man nɔgɔ dɛ ne denmuso nin min kɛ ka ne sɛgɛrɛ jara n'a n'a kun kere ye a tɛ bɛn i ma o tiɲɛ ne denmuso nin bilala ka na di ne ma a nana kalan sira de fɛ a nalen kalan sira fɛ o ka na nin baarawale nin kɛ tan jara n'o ci lasera somɔgɔw ma olu bɛ mun de fɔ ne ma u t'a fɔ ko ne de ye denmuso ta k'a bila sungurubaya la dugu kɔnɔ yan ko ne ye denmuso b'u kɔrɔ ka n'a bila yan k'a tɛ kalan na a tɛ foyi la a bɛ manamanako dɔrɔn de la yan jara o cɛ man ɲi dɛ min kɔni kun ka di ne ye i k'u to tan fɔlɔ ɛɛ dunbuya i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ nka n bɛ min f'i ye ni e y'u gɛn k'u bila kɛnɛma tan a i ye dɔ fara tiɲɛni kan dɛ muso ni den bɛ yɔrɔ min na bi u bɛ degun min kɔnɔ bi ala de b'a dɔn k'u gɛn k'u bila kɛnɛma i bɛ dɔ fara degun de kan e yɛrɛ m'a fɔ ko ni ci sera so ko den ye garijɛgɛ sɔrɔ k'a bɛ kɛ ka tɔgɔ tiɲɛ yan bi hakilimɔgɔ kɔni b'a dɔn maaninfin aw ye ɲininikɛla don mɔgɔ min bɛ bɔ ka taa nafolo ɲini ka denbaya bɔlen musaka ɲini ka n'a don so kɔnɔ ɛ i kɔni tɛ se ka o denw lakɔlɔsi ka se yɔrɔ dɔ la i kɔni da kuma ɲininka ka a ye da joona a ye wuli joona a banna a ye dumuni kɛ wa a fara a ma fa a banna min bɛ du kɔnɔ o k'o f'i ye o tɛ wa nka denmisɛnnin ka jogojuguya

cɛ e fana y'a dan ye dɛ e mais e bɛnkɛ b'i gɛn hali ka fɛn fɔ ne ye nin ko yɛrɛ kɛra cogo min na jɔn bɛ bɔ min yɛrɛ ne ni kaji de bɛnna kaji bolibagatɔ ko ko ko e bɛnkɛ y'ale bugɔ quoi tu vois ko ale de nɔ ye e ka kɔnɔmaya ye tu vois k'ale de y'e bila ko kuntan na a dun cɛ ne ne bɛ ka ka ne ko bɛ kari fara dɔrɔn ne ni kali kadi bolibagatɔ bɛnna ale de y'a fɔ ne ye ne ko mɛ n ko ma bɛ mun fɔ ne ye kadi n'o sentigɛ nana fɔ ne fɛ bɛnkɛ kelen dɔ ka kɛ de n'i yɛrɛ kɔni donna ni ne tɔgɔla kuma y'a ka du da fɛ i ni sentigɛ ne de don cɛ ale fana ka ko ka gɛlɛn dɛ ne bolo ale kan ka ko faamuya nin sugu la cɛ ni nin fɛn ninnu tɛ bɔ diɲɛnatigɛ kow la koyi ni nin kɛra i b'a ta ni hakili de ye quoi tu vois n'i ko k'i b'a ta ni kɛlɛ ye kɛlɛ tɛ ko foyi dilan olu yɛrɛ ne bolo olu ye mɔgɔkɔrɔba ye olu kan ka ko dɔw faamuya ten sa c'est vrai min kɛra a ma ɲi mais ale fɛnɛ kan ka a jate minɛ ale mana aw gɛn sisan nɔ k'aw bila kɛnɛma mais o tɛ tɔgɔtiɲɛ fila ye yan ne bolo a bɛ to so kɔnɔ de a bɛ nin ko dilan cogo min a b'a dilan ten ne yɛrɛ gɛnnen y'a la ala tanu an ko tanti fana gɛnnen don

ni e tɛ cɛ o cɛ kun nana ne ka du kɔnɔ yan ka na k'i bɛna nin deli la aa jara mɔgɔw tun bɛ sɔn k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ nka komi e ye ne deli n tɛna se ka ban e ka delili ma ko caman b'an ni ɲɔgɔn cɛ i yɛrɛ bɛ conseil caman di an tuma caman o kama n fana bɛ fɛn dɔ ɲini i fɛ n'u sera k'a k'o cogo la problème foyi t'a la u bɛ na du kɔnɔ nka n'u ma se k'a k'o cogo la u bɛ t'u nɔ la dɛ n bɛ min ɲini i fɛ min ye kɔnɔ d'a la i b'a fɔ a ye a ka taa fɔ ɲɛna o ka na ni woro ye donc n'o nana ni woro ye tuma min na n bɛ sɔrɔ k'u to yen u ka don so kɔnɔ donc n bɛ woro nin bila ka taa so k'a fɔ mɔgɔ bɔra a nɔfɛ donc ni olu y'o dɔn tuma min na k'o accepte ɔ kɔnɔko tɔ bɛ kɛ cogo min na o b'u yɛrɛ bolo o de kɔni n b'o ɲini i fɛ n'u ma se k'o kɔni kɛ aa jara n da t'a tɔ la dɛ ɛɛ saga alhamdulilayi rabi alamina i ye kuma min fɔ kuma ɲana kojugu nka n bɛ min f'i la hali bi hali bi ne b'i deli nin ko in fɛn o fɛn filɛ nin an bɛ nin bɛɛ dilan k'an to sokɔnɔ ne ko ne b'i ɲininka ni fini nɔgɔra a bɛ ko yɔrɔ jumɛn de sokɔnɔna tɛ wa n y'a ɲini i fɛ hali bi sigi ni sigi balimaya kama i ni maa min kɛra sigiɲɔgɔnma ye n'o kɛra balimama ye e ma foyi bɔ ne ta la wa ne yɛrɛ kɛrɛbɛtɛ an ye ɲɔgɔn kanu o kanu kelen kama o kama dɛ ne b'a fɛ i ka u to yen u ka na so kɔnɔ an b'a ko dilan k'u to so kɔnɔ yan o de ye ne fɛla ye n'o diyara i ye dɛ n'o bɛnn'i ma dɛ ne fana y'o ɲini i fɛ ɛɛ jara

problème t'a la jara komi e ko ten komi i ye insisté i b'a fɔ u ka na nka fɛn fana ni woro ye dɛ cɛnin filɛ nin ne yɛrɛ bɛ wuli ka taa cɛnin nɔfɛ n bɛ t'a ɲini hali ni n m'a ye n bɛ taa a wolofa kama a kɛra cogo o cogo a ye baara jugu min kɛ n bɛ t'a da a fa kolo kan

N'a kɛra cogo gɛlɛyara dɛ n tɛ foli ko ye sa amadu n tɛ foli ko ye juba mɔgɔ de tɛ se ka i hakilinata don mɔgɔ kun na diyagoya sinɔn bɛrɛ bɛ ka min kɛ nin ye walayi ne fɛla ko et puis don o don ne bɛ ka kuma fɛ don o don ne bɛ ka kuma fɛ mais a bɛ kɛ cogo di a bɛ se ka kɛ a b'a faamuya quoi ne

k'a garisigɛlen don ɔ e dun tɔgɔ de bɛ ka fɔ a ko kɔnɔ ɔ n ko ne ko u ma n ko ni e don n k'o tɛ baasi ye n ko n bɛ s'i ma walima n bɛ mɔgɔw bila k'i wele min bɛ n fɛ k'o f'i ye ɔ buna hadamaden nin ye buna hadamaden cɛ ye i kɛra cɛ ye i jɔ i cɛya jɔyɔrɔ la cɛya tɛ ko lankolon ye dɛ denmisɛnninya hakili kɔni bɛ se ka na buna hadamaden na a b'i don fili bolo kan nka fɛn min ye tɔgɔ ko denko o tɛ ko fitinin ye dɛ ɔ e dun tɔgɔ de fɔra a ko kɔnɔ denni ko ko maa si ta tɛ ni e tɛ nkalon ma a kɔni ka di ne ye i k'i jɔ cɛya jɔyɔrɔ la i ka dentigiya kun minɛ N'a to i den ka taa ci wa tɔnɔ jara min ye denko ye ne ta tɛ den ye bi ne ta tɛ den ye sini tɔnɔ jara a tɛ jɔn ka kɛlɛ fiɲɛ na dennin in filɛ nin ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a ni ne kelen tɛ ɲɔgɔn fɛ a ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca ne yɛrɛ b'o kalama a ni cɛ baden de bɛ ɲɔgɔn fɛ ne a tɛ se ka fɔ ko ne ta y'o den ko ne ka sɔn o la o tɛ se ka kɛ o a bɛ nin fɔ e de ɲɛna n'o tɛ a tɛ se ka nin fɔ ne ɲɛna o den maa dɔw b'a dɔn ko ne ta tɛ den ye wa ne yɛrɛ fana b'a dɔn ko ne ta tɛ den ye n'i ye nin jɔ k'a jɔ fo k'a sa a tɛ se k'a da waga k'a fɔ ko wayi ko bɛrɛ k'e de ta ye ne den o tɛ se ka kɛ o parce que a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'ale ni ne kelen tɛ ɲɔgɔn fɛ ɛɛ brɛ n bɛ min f'i ye i bolo da i dusu kan i ka sabali i ka segin kɔ n'i y'a mɛn a bɔnna a sigiya ka di n'a ma sigi a la dun bɔnni ko kuma tɛ fɔ dɛ e yɛrɛ ma ko k'a mɔgɔ camanba de bɛ yan e ma fɔ ten wa ɛɛ n'i y'a ye o bɛɛ tɔgɔ bilala ka ne kelen pe tɔgɔ ta ko i jɔ n'o ye ɛɛ n terikɛ i tɛ sabali e ye dɔ kɛ koyi tonton jara o tɛ dɔwɛrɛ ye o parce que a ɲɛ b'a la ne de ka position ka fisa ka tɛmɛ tɔw ta kan a b'a ɲɛsin ne ma o de la a nana i pan k'i cun ko wa ko ne ta ye den sinon ne ta tɛ o eh, burama ne bɛ e ɲininka o tuma dugu in kamalennin fɛntigi dan ye e kelen dɔrɔn de ye ne m'a fɔ kamalennin fɛntigi dan ye ne kelen mais ne k'o de ani minnu bɛ ɲɔgɔn fréquenter ne fana de ka fisa ni olu tɔw ye burama sabali i ma sabali ne y'i ɲɔgɔnna fɛn fɛn jɛkɔ la a bɛ labanna nimisa ma eh, burama n bɛ min f'i ɲɛna jama ka ca o jama man ca o eh, e don o e tɛ o dennin bɔlen jɔn de la k'e don wa e de don wa n bɛ min f'i ɲɛna i bɛ jɔ ni den musaka ye bon i bɛ jɔ ni den ka denkundi ye i b'a ko bɛɛ ta k'a k'i kundoni ye i sɔnna i ma sɔn ne bɛ taa n'i ko k'i tɛ n bɛ taa a ɲɛf'i fa ye n bolo ko mugu don mais n t'a dɔn ko kolokari don yɛ ne ma tonton jara walayi n ka bonya b'i kan o de y'a to n ye n sigi yɛrɛ ka nin lamɛn wa n'i t'a fɛ bonya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a ka bɔ yen nin kɔ kana na ne wele bilen kana ne lasigi nin ɲɔgɔnna manamanakan na quoi ee ne ma manamanakan na non ayi ayi ayi ko tɛmɛna a dan kan

nka n'i y'i bolo da ne kan don o don i b'i tɛgɛ la kalan in o don bataramɔgɔ ye mɔgɔlankolon i bɛ taa mɔgɔlankolabɔli kɛ ka tila k'a fɔ k'i b'i cɛ ka bɔ o la n tɛ mɔgɔ tɔɲɔ dan yan aw bɛ yala ka walidenw tɔɲɔ ten nɔ sigida la aw mun den suguya ye n y'a fɔ ko kulubali ka dencɛ nin tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye walayi n tɛ dundala den ye n tɛ dundala den ye hali dɔɔni batara den ye i bɛna sɔrɔ yan